a ka anyị si bido mezie ka ndị mmadụ mata maka ya anyị amalitezie bazie n'ihe onyonyo nke iji gosipụta ụmụaka ndị nke nọ n'ụlọ ha ma ndị nne na nna nọ n'ụlọ ha ka ha nwee ike hụ ihe ụmụaka bidoro mewe anyị megide ya meruo ya nke a na-akpọ inauguration ka o nwee aha n'ala Igbo maka na inauguration ahụ na imekwa ya ka ọ ghọọ NGO mere ka ala Igbo niile dịka anyị ma ha dị ha asaa ka ha niile soro n'otu a nke ọ ga-abụ na nwata Igbo ọbụla a mụrụ n'ala Igbo mana ọ wụ nwata Igbo o so wụrụ nwata Igbo taa ee nwata ọbụla a mụrụ nwere ike ịkpọ onwe ya nwata Igbo ya wụ na o so n'otu ụmụaka Igbo taa maka na ihe a wụkwanụ otu anyị mepụtara wụ otu ọrụ ebere iji kwalitekwanụ asụsụ ala nna anyị na-ada mba anyị bịa were ego chewe ihu ụmụaka agbaa ndị nne ha na nna ha agbaa ya wụ ihe ndị nke anyị na-eme mgbe oge ruru anyị achọwa ndị ga-eweta ego eji emepụta ya mana ụmụaka ọbụla a mụrụ taa ha fụta bịa zaa nwata Igbo taa
ya bụ o nwere ndị na-akwalite gị na ọnọdụ ego iji rụọ ya bụ ọrụ
ị rụtala aka ebe dị mkpa ya ka anyị na-agagharị na-apụta e, e, n'ihe onyonyo dị iche iche ebe ọ bụla anyị garutere anyị na-arịọ arịrịọ ego ka ndị mmadụ pụta bịa nyere anyị aka maka na e nwere ọtụtụ ihe ndị a ga-eji ego eme ma inye ụmụaka ihe oriri ma ịkpọfụta ha ma ihe iji mee ka ihe a fụta na ihe onyonyo ụwa dum nke ụwa niile ga-ahụ maka na o nwee obodo onye Igbo na-anọghị ya wụ anyị chọrọ ịpụta n'ihe onyonyo nke ga-agazu ụwa dum ka ụwa niile na-ahụ ihe anyị na-emepụta o kwere ngwa ndị egwu ihe e ji akụ egwu ma ụgbọ ụgbọala e ji agazu ebe ọbụla anyị chọrọ ịga ga nyote ofu ihe anyị na-enyo gbasara ndị Igbo iji gazuo mba dum anyị chọrọ ụgbọala anyị ga-eji na-aga ebe ndị a ndị onyonyo ndị a na-achọkwanụ ka anyị kwụọ ha ụgwọ iji fụta n'ihe onyonyo ha ya wụ anyị na-achọ ndị ga-abịa nye anyị ego ma ọ ndị na-ewepụta ngwa ahịa ụmụaka ma ọ bụ ndị na-ewepụta nri ụmụaka ndị na-eme ihe dị iche iche chọrọ iso kwalite asụsụ ala nna anyị asụsụ Igbo ha bịa tinyere anyị aka ka anyị nwee ike fụta ihe gazuo mmadụ ya um, dịka anyị siri nụta anyị ji chọwa ebe ị nọ anyị nụrụ na ị bịara n'obodo London na nso nso a gịnị ka ị bịara mee
ọ kwa ịkwalite asụsụ Igbo ka m ji gaa ebe ahụ ha zitere m akwụkwọ sị m bịa kọwaa ihe niile m na-eme iji kwalite asụsụ Igbo n'ala nna anyị ka ha nwee ike were ya ka o nyere ha aka na obodo ndị ọcha maka ndị Igbo nọ ebe ahụ maka na ọtụtụ n'ime ha na ha efu site n'amaghị ebe ha si ma ọ bụ asụsụ ala nna ha na omenala nna ha ya mere m ji gaa ebe ahụ ịga akwụkwọ ha nke anyị na-eme Ndị London na-agba mbọ nga ọ dị ukwuu maka asụsụ Igbo. Eweliri m ha aka mgbe m ruru ebe ahụ maka na ndị nne na nna eteela n'ụra ndị nke nọ ebe ahụ. Ha akpọta ụmụ ha na-eme ka ụmụ ha na-asụ asụsụ Igbo n'ezinụlọ. Ha gakwuru ụlọ akwụkwọ ha asụwa Bekee mana ụmụaka anyị ma n'ụlọ ụka ụmụaka anyị nọ London n'ụlọ ụka ha na-agụ ihe ọgụgụ na-ekpe ekpere n'asụsụ Igbo nke a gbara m gharịị n'anya ka m gwa gị n'eziokwu maka na ọ dịghị otu ahụ n'ụlọ ndị ụlọ anyị na-agba ntụrụ mbọ iji ojiji na ịsụ asụsụ ndị bekee chee na ọ wụ ebe a nọ mana ka m gara ebe ahụ ejile m anya m hụ na ha na-agba mbọ n'ụzọ ziri ezi ha na-agba mbọ n'eziokwu kama e nwere ụzọ ntụle ndị m nyere ha iji nyerekwuo ha aka maka na e nwere ọtụtụ ihe ndị anyị megoro ihe ndị anyị na-emekwa ebe a iji kwalite asụsụ a ha na-enweghị ebe ahụ ya wụ ihe ndị anyị wepụtacharala n'ihe onyonyo ma n'akwụkwọ ndị nke e depụtara edepụta dịka nke nọ m n'isi ugbu a iwu iwu nke ụmụaka Igbo taa kwesịrị ịmanụ ihe ndị a ka m werele wegoro ha ebe ahụ ha enwekwa mmasị nabatachaa ihe ndị a iji nyere ụmụaka anyị aka ka ha na-asụ asụsụ Igbo ma hụkwa omenala nna ha n'anya ndewo